Igbo ndị ọma ndewonu kedu otu unu si anọ ọkachasị n'udu mmiri a ekpuchikwa onwe gị ekpuchikwa onwe gị oyi aba gị ahụ ee anyị abịakwala ọzọ n'ama ebe anyị na-egosi ụfọdụ ejiji ndị Igbo ụfọdụ ejiji ndị Igbo ọkụdụ mana ejiji ndị Igbo amaka ọkwa ịhụrụ otu m si macha mma otu m si macha mma ee na ihe onyonyo gara aga na wiki gara aga ejiji ndị Igbo nke anyị gosiri bụ gịnị okpu agụ anyị gosiri otu esi ekpu okpu agụ otu esi edosa ọdụ ya anyị sị na okpu agụ si n'ebe n'Abia steeti mana o zuola Igbo niile ọnụ o nwekwa akwa ọzọ maọbụ ejiji ọzọ anyị chọkwara ileba anya taa nke sikwa n'otu Abia steeti ahụ mana o zugo ụwa niile ọnụ otu ahụ okpu agụ siri zuo ebe niile ọnụ otu a ka akwa ahụ sikwara zuo ebe niile n'ụwa kedu ebe anyị na-aga ugbu a ụgbọ anyị awụbatala na Akwete nke a na-akpọkwa Ndọkị dị n'Abia steeti ebe ahụ ka anyị nọ tata ejiji anyị na-aga ileba anya bụ akwa a na-akpọ akwa Akwete ọ ya bụ nke na-ahụ n'onyonyo a ugbu a akwa Akwete a aha obodo ahụ ka a bara akwa ahụ ụfọdụ na-akpọ ya n'obodo ahụ mkpụrụ Akwete ụfọdụ na-akpọ ya arụrụ anyị sị na ikwe akwa nke ndị bekee na-akpọ weaving ikwe akwa Akwete bụ ihe bidoro kemgbe n'obodo Akwete na mgbe o bidoro na ụmụ nwanyị na-eji ya anọrị oge onweghị ihe ha kpọrọ ya ha gachaa ọrụ ha mechaa ihe ndị ọzọ ha nwere ime ha sị ka ha bịa kwee otu akwa ndị na-akachakwa na-azụ ha ya mgbe ahụ bụ ndị Ịjọ ndị Kalabarị emechaa ha na ndị ọcha bịa ndị ọcha ahụ ya ya adị ha mma ha azụwa ya mgbe ahụ ndị ọcha bịaziri bịa zụwa ya eme gịnị ndị ọcha enyere ha aka webata ụ̀fọdụ ngwa ndị ọcha ndị ga-eme kà ikwè akwà na-ème gịnị na-àga ọsọ ọsọ na-àga were were ụ̀fọdụ ngwa ahụ̀ ekwe ewebàtàzìrì bụ̀ ihe meziri nyezie akā kà ọrụ hā na-àga were were mechazie ụmụ̀ nwaànyị à wèrezie yā kpọrọ mkpà kpọrọ ọrụ̄ n'obodo Akwete ọ bụ ụmụ nwaanyị na-eme gịnị na-ekwe akwa a na-ekwepụta ya nke a na-ama ama a na-ekwepụta ya nke eji ehicha ahụ dịka towel a na-ekwepụta ya nke eji ekpuchi oche a na-ekwepụtakwa ya nke eji edosa n'ala agbado ụkwụ nke a na-akpọ footmat ejikwa akwa Akwete akwapụta akwa mana otu ihe ị ga-amata bụ na akwa Akwete na-agala ọnụ ọ bụ akwa ndị ji ego ọ bụ akwa ndị welitere isi n'obodo ụfọdụ na-ejikwa ya ugbu a o nwere otu nwa ee e, foto anyị ga-egosi kwa ịhụla ya ugbu a nwaanyị a ji ya kwaa gịnị suit ị hụ otu o si maa mma akwa a na-ama ezigbo mma ọ bụ ụmụ nwanyị na obodo akwete na-ekwe akwa akwete kedu otu esi amụta ya ọ bụ ụmụ nwanyị a na-amụgosi ya ụmụaka ha ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ nwanyị alụbatara n'ezinụlọ ị hụrụ otu esi ekwe akwa anaghị egosi ya ndị ọzọ na-abụghị onye akwete maọbụ onye a na-alụ na akwete ụmụaka dị afọ isii ruo n'afọ asaa bụ ụmụ nwaanyị dịka ee foto anyị na-ahụ ugbu a nwata ada nwa ada a n'ebe a nne ya na-egosi otu esi ekwe akwa site n'afọ isii ahụ gawa ka a na-eme gịnị egosi ha otu esi ekwe ya dịka ha na-etopụtazi ha na-ekwe tupu onye ahụ a na-alụ di di ọ ghọọla ee ọ ghọọla gem gem ọ matala otu esi ekwepụta akwa ọfụma a na-ejikwa ya edozi ebe a na-eme mmemme ọkachasị ndị ahụ ụlọ ndị welitere isi ebe a na-eme mmemme ebe a na-eli mmadụ ebe a na-agba nkwụ nwaanyị akwa Akwete amaka ọkwa ị na-ahụcha onyonyo niile ee foto niile ndị anyị na-egosi hụ otu o si mee gịnị maa mma a na-ama ya ama i nweena ego ya gị maa onye na-enweghịkwa ego ya ya mara ihe ọzọ mana i lee anya dịka ị na-ele anya n'onyonyo a gị hụ na ị hụtụbeghị ebe mmadụ ji ụdị akwa were ya nọrọ ọdụ n'ụlọ were ya para ngwa ahịa were ya na-eme ihe na-enwe isi na ọdụ maka na ọ wụhụ obere akwa ọ kwa na ihe mere anyị ji sị ka anyị webata ya maka ụfọdụ ụmụ anyị amadị na o nwe akwa a na-akpọ akwa Akwete otu a ka anyị ga na-ewebatacha ụfọdụ ejiji ndị igbo na ụfọdụ akwa ndị igbo anyị amaghị maka na o doro m anya na o nwekwa onye agadi ga na-ele ihe onyonyo a na-amaghị na ihe a wụ Akwete ụfọdụ lee ya anya ha eche na ọ gịnị ashoke ndị Haụs- ndị yoruba akwete dị iche na ashoke ị na-ele ihe ndị ee nke ndị bekee na-akpọ design ị na-ele otu eserese ya si dị gị ma na ụfọdụ eserese ahụ bụ gịnị nsibidi bụ ihe e ji mara ndị Igbo na mgbe gboo ọ ihe mere anyị ji na-ewebata ihe ndị a ka anyị ghara ịbụ gịnị ofeke ya mere kaba arụ ka ị chọọ akwa Akwete n'ahịa ka ị nwee ike mata ihe anyị na-ekwu maka ya anyị asị gị gaa zụta ya maka o nwe ike ọ ga-ekwe gị ọzụzụ mana ka ị mata otu ọ dị anyị egosichala ya wụ onyonyo ee foto niile anyị na-ewebatacha ha niile bụcha gịnị akwa Akwete anyị si na a na-eji ya gịnị a na-ama ya ama a na-eji ya akwa akwa gị dị mma a na-eji ya edozi ebe a na-eme mmemme a na-ejikwa ya eme gịnị eme ka towel ọ na-abụkwa akpa dịka ndị anyị na-egosicha na ihe ndị ọzọ e ji ya eme dị na-esonyere anyị na Facebook na YouTube ọ ka bụkwa Elizabeth Kenneth Amogu onye nkụzi na-atapịa asụsụ igbo ma na-enyere gị aka ka ị ghara ịbụ gịnị ọbịa n'ala igbo ọ ya bụ ihe anyị ji eme ihe niile a maka na ọtụtụ ụmụ anyị achọla ịbụ gịnị ọbịa n'ala nna ha chukwu ama nkwe ndewo ya dịkwa n'izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-abịaghachi wetakwa ejiji ndị Igbo ọzọ ya gazie ya dịrị gị na mma Igbo agaghị anwụ Igbo ga-adị kwụrụ chịm na-agakwa n'iru sụwakwa Igbo ndeewonụ